Тхьэм уигъэузыншэ. Къеблагъэ. Къеблагъэ къакӏуэ момкӏэ. Замудин, япэрау нобэ уи унэ дыкъызэреблэгъар ди гуапэщ. Сэ си щхьэкӏэ сыкъапщыщтмэ, куэд щӏауэ согупсысыр. Къэбэрдей-Балъкъэрым укъызэрыщалъхуар сощӏэри, Къэбэрдей-Балъкъэрым укъикӏыу Адыгейм, республикэм укъэӏэпхъуэн хуей зэрыхъуам теухуауэ япэу и гугъу тхуэпщӏам си гуапэт. Ар къыщыхъуа зэманыр мы илъэсым илъэс щэщӏ мэхъу. Ар зэрызэтехуа. Дэ гъэщӏэгъуэнкъэ, мы май мазэм илъэс щэщӏ мэхъу мы Адыгейм сэ сыкъызэрыӏэпхъуэрэ, ауэ абы ипэкӏэ нэхъ пасэуи сыкъакӏуэрэ адыгэ къуажэхэр къызыхэскӏухьу. Сэ сщӏэрэ, арджэным ехьэлӏауэ, уэрэдыжьхэм ехьэлӏауэ, шыкӏэпшынэм ехьэлӏауэ лӏыжьэм захуэзгъазэу ахуэдэу къуажэ ӏэджи къызыхэскӏухьа. Аращи, ущыпсэукӏэ ахуэди къохъур, ущыпсэур бохъуэжыр, щхьэусыгъуэ ӏэджи иӏэщ абы. Зэкӏэми и гугъу тщӏынкъым, ауэ мыбыкӏэ мис апхуэдэу си псэр кӏэрыпщӏа хъури, цӏыхухэм сахуэзу а ӏуэху сызыпылъым иужь ситури арати, зы щӏыпӏэ гуэрым дей сытегушхуэри, еуэри сыкъэӏэпхъуа. Сыкъэӏэпхъуэри, интернатым сабийхэм ӏуэху ядэсщӏу, арджэн езгъащӏэ хуэдэу езгъэжьауэ щыта. Налшыки ахуэдэ къабзэу Япэрей интернатым сабийхэм ӏуэху ядэсщӏу арджэн езгъэщӏу, мис апхуэдэу цӏыкӏухэм сахэту. Арати, мыкӏи нэхъ сэрикӏ си лэжьыгъэмкӏэ арджэн щӏыным сыдихьэхауэ а зэманым щытти, сабийхэм садэлажьэми, лэжьапӏэ къызатам деж Хуиту сэрикӏ сабийхэр щеджэм дей сэри си щхьэ схуэлажьэу ахуэдэу арджэн сщӏыуэ ахуэдурэ хъарзынэуи сыхэува, гуапэуи къыздэзекӏуахэ интернатым и директору щытауэ Быж Сыхьэтбий ара, мис ахуэдурэ сэрикӏ къэувыӏэ имыӏэу жэши махуи зэрыжаӏам хуэдэу дылэжьа, дылажьэурэ абдежым дей Союз художник СССР жыхуиӏэм Къэбэрдейм сыщыхагъэхьа, Къэбэрдей союз художникым, Адыгейм сыкъэкӏуэжауэ, сыкъэкӏуауэ документхэри къысӏэрыхьэжри, сэрикӏ документхэр сӏыгъыу союз художникым, Адыгейм я союзым сыхыхьэри, дахэ цӏыкӏуу пщӏэ къытхуащӏу, лэжьапӏэ гуэрхэри мы сурэт къэгъэлъэгъуапӏэм и Директору сагъэувщ абыми, абы и зэман сылэжьауэ, ари иужьым ари къэзгъэнэжри нэхъ, си ӏуэхухэм зыкъестыжри, ахуэдэурэ къэралми а зэманым щӏыгу ущылэжьэн щӏыпӏэхэр Союзым ухэтмэ къуиту щыта. Арати, СССР-м и къутэжыгъуэрат зытехуари, къыджаӏэ. Унэ фэттынукъым, фыщылэжьэнэу фыхуеймэ, фэр-фэру фщӏы, щӏыгу фэттын. Ауэдэу щыжаӏэм щыгъуэ сэри щӏыгу къеӏысхри, сытми зыхэзгъанэри, арджэн щӏынми, мыдрей унэ щӏын, лэжьапӏэ щӏынми абы еужь дитурэ, ахуэдурэ, ахуэдурэ сытми ахэри тщӏа, мис иджы езыхэзгу долажьэ, допсэу. Ауэ а зэман блэкӏам къриубыдэу си ӏуэхухэри зэсхъуэкӏа, Арджэн езгъэщӏурэ цӏыкӏухэм езгъэщӏурэ абыхэм сэри сфӏэфӏ, нэгъуэщӏ лъэныкъуэмкӏэ сэ фӏыуэ слъагъу ӏуэхухэри абыхэм яхэслъхьэу езгъэжьа. Абдежым ди шыкӏэпшынэр егъэлеяуэ сыдихьэхауэ щытт. Арати, си насып къихьри, Кӏыкӏ Аслъэнбэч жаӏэу мы къалэм дэсащ, шэпшнауэ ӏэзэу, а иужьым а нэхъ ӏэзэ дыдэу Мэрэтыкъуэ Аслъанрэ Кӏыкӏ Аслъэнбэчрэ. Арати, Кӏыкӏ Аслъэнбэчи абы и ныбжьэгъуфӏу лӏыжь угъурлыуэ Чэсэбий Титу. Мис а тӏур згъэныбжьэгъуурэ абыхэм илъэс ищхьэм нэсауэ, ауэ сэри зэрыслъэкӏкӏэ Зызгъэцӏыкӏуу сыткӏэ къыздэӏэпыкъуфынум езыхэри зыщымысхьурэ, шэпшнэ ӏуэху, шэпшнэ еуэныр ар нэхъыбэу абыхэм сызэрыщыгугъыу щытагъэр. Мыдрэ и щӏыкӏэ, шэпшнэм и щӏыкӏэ, и тхыдэ, ар зэкӏэ а къуажэхэм арджэным и гъусэу къэскӏухьурэ, арикӏ лӏыжьэм сащӏэупщӏэрэ, арикӏ мыдрейм и гъусэурэ дахэ цӏыкӏуу къызыхуэсхьэсри, Хъарзынэу абы и фӏагъ къэкӏуа, сэри цӏыкӏухэм я гъусэу еуэри едгъэжьауэ щытат щӏыну. Гъэщӏэгъуэныр иджы сэ нэхъыбэу си ныбжьэгъугъэр е сэ нэхърэ зы илъэс щэныкъуэкӏэ нэхъыжь ар, е зы илъэс щэныкъуэкӏэ нэхъыщӏэ ар. И кум итэри закъуэтӏакъуэу ар сиӏауэ нэхъыбэу ара зэрыщытыр. Ари гъэщӏэгъуэн. Сытми Дызэгъусэу едгъажьэри, пэжыр жыпӏэмэ, шэпшнэ япэ дыдэ зыщӏар сэ згъасэу сызыпылъа щӏалэ цӏыкӏура, Кӏыкӏэми ящыщт ари. Арати, а Хьэзрэт цӏыкӏур къыщысхуэзэм щыгъуэ, гъэщӏэгъуэныр шэпшнэ цӏыкӏур зэрищӏу занщӏэу еуэну иригъэжьа. Занщӏэу къыдэхъуу, ар згъэщӏэгъуэпат. Абдежым дей куэдми яцӏыхур нобэ Дзыбэ Мыхьэмэд Дзыбэ Мыхьэмэт сабийуэ япэрей классым мыстым ди музыкальнэ школым ирагъэджэну къагъэкӏуауэ щыта интернатым. Интернатымрэ музыкальнэ школым зэгъусэу щыта. Арати, а щӏалэ цӏыкӏуми гъэщӏэгъу, ари згъэщӏэгъуэна, згъэщӏэгъуауэ щыта. Шыкӏэпшынэ цӏыкӏу гуэр ӏэщӏэслъхьати, а пшынэмкӏэ нобэ къызэуэхэр къригъэкӏыу занщӏэу иубла. Вот, и ӏэр зыгуэрым зришэ хуэдэу. Гъэщӏэгъуэну мис ар Тхьэм ауэдэу къыхелъхьэ цӏыхум а ӏэзагъыр. Мис ауэдэу, мис ауэдэ цӏыху гъэщӏэгъуэн мыдри Нэгъуей Заур, ари тӏэкӏу зыкъиӏэтри, уэ Дыгъужьыкъуэ Къызбэч и уэрэдыр къыхидзу иубла, уэ хьэжьымрэ кхъуэжьымрэ ар уэрэд кӏыхьэ, уэрэд гугъу ар зэбгъэщӏэну. Ауэ и кӏыхьагъкӏэ ар зэрагъащӏэу ауэдэу къыщежьэм щыгъуэ, сэрикӏ зэрыслъэкӏкӏэ сыдэӏэпыкъурэ. Апхуэдэхэм иджы уащытхъун хуей икӏи сыткӏи уадэӏэпыкъу хъун хуей икӏи ауэду, ауэдурэ, ахуэдурэ ари шыкӏэпшынауэ хъуа, уэрэджыӏакӏуэ хъуа. Мыбы ипэкӏи псалъэмакъхэм къыхэбгъэщауэ щыта куэдрэ, Къущхьэ Алисахь и цӏэр иджыпсту ущыпсалъэм щыгъуи, Чысабий Тӏутӏу и цӏэр жыпӏа, мыкӏэ Кӏыкӏ Аслъэнбэч и цӏэр жыпӏа, а лӏыжьхэм я фӏыгъэкӏэ ди хабзэм, лъэпкъ макъамэм теухуауэ жыпӏэу щытмэ, хъума хъуа куэд. Ахэр ди жагъуэ зэрыхъумкӏэ тхэтыжкъым иджыпсту. Ахэр зыцӏыхуу щыта куэди абыхэм теухуауэ жыфын куэди щыӏэ хъунукъыми, Замудин. Абыхэм теухуауэ хъыбар гуэрхэр пщӏэжу щытмэ, абыхэм дэ ядэплъэгъуа гуэрхэр пщӏэжу щытмэ, тӏэкӏу къыджепӏэжамэ си гуапэт.
Алисахь тхьэмыщкӏэ, ахърэт нэху Тхьэм къырит, Алисахь

Къэбэрдеймкӏэ зэрамыкӏусмэ, сащӏэупщӏэри, Къущхьэ Алисахь и гугъу ящӏати, еуэри тездзэри сыкӏуауэ щыта. Сыкӏуэри, фӏы дыдэуи сригъэблагъэри, хъарзынэу и къамыл цӏыкӏу иӏэри сэри тӏэкӏу макъ къизгъэкӏ хуэдэу, а, япэщӏыкӏэ сыдэкӏуауэ щытар Абхъазыра. Абхъазым Сергей Чкодуэ жаӏэу зы лӏыжь гъэщӏэгъуэну а уэрэд жаӏэу лӏыжь зы гуп яӏа, абы яхэта. Арати, ар къамылапщэ ӏэзэу и гугъу ящӏати, зыгуэр абы къыпысхын жысӏэри, еуэри зы зэман Црым Руслан, Жылэ Толэ абыхэм я сурэтыр къагъэлъэгъуэну кӏуэхэрти, еуэри сэри абы гъусэ сахуэхъущ, мис а дыкӏуауэ щыта. Дыкӏуэри, а Чкодуэ Абхъазыр Аб адыгам елъытамэ, а зэманым ар къыщыхъуар зы илъэс тӏощӏкӏэ узэӏэбэкӏмэ, а зэманым ар ӏэджыкӏэ нэхъ бэлыхьэ. Къамылым теухуауэ. Къамылымкӏэ, къамыл епщэнымкӏэ, итӏанэ гъэщӏэгъуэныр абы а къамылым къыщепщэкӏэ и макъыр а макъ нэхъ лъахъшэу, лъахъшэ дыдэу ищӏыфу, мыдри къамылыр лъагэ дыдэу дригъэкӏуейти, макъитӏ хъууэ Уи щхьэфэцым зригъэӏэту ауэду. Сташ, Мадинэ уэду еуэ си гугъэ щӏэра, зэ згъэщӏэгъуам? Нтӏэ, еуэну пылъ, ауэ зыри иджыри дэ мы щӏалэ иджыпсту къыдэкӏуэтеяхэм зыри яхэткъым абы я къамылапщэхэм зэращӏу щытам хуэдэу. Пэж Чыч Аслъэнбэчи къызжиӏэу щытат ар адыгэхэми ахуэдэу ящӏу щытауэ. Арати, еуэри сытми а лӏыжьым узэрепщэну щӏыкӏэхэр абы дэ къамылым Фиялъэ ауэду иӏэкъым, ауэ сытми уепщэми къикӏыу ар гъэувыкӏэ ӏэмал гуэрхэр иӏэ уи жьэ кӏуэцӏым. Ахуэдэу ар щыуигъэлъагъуэм де занщӏэуи къыбгурыӏуэкъым. Сытми сыкъэкӏуэжри, ерагъкӏэ сытми макъ къизгъэкӏри, къамылым макъыр къибгъэкӏынрэ япэрей макъыр къибгъэкӏын ара нэхъ гугъу дыдэ. Къибгъэкӏа, адэкӏэ уэ Тхьэм къызэрыпхилъхьа макъамэм узэрыдызекӏуэф. Арати, еуэри, тездзэри, итӏанэ нэхъ Сэри зызгъэкъамылапщэшхуэу еуэри, си къамыл цӏыкӏу алюмин къамыл цӏыкӏуу сӏыгъыу еуэри Зеикъуэ сыкӏуа. Сыкӏуэри Алисахь и уни къэзгъуэт. Алисахьи фӏэгъэщӏэгъуэна, сэ си ныбжьым къамыл цӏыкӏур зыми къафӏэмыӏуэхуу. Арати, и гъунэгъу лӏыжьри къригъэблагъэри, Къригъэпщ куэдыкӏейуэ и къамыл цӏыкӏум сригъэдэӏуа, абдежым де сыукӏытэжа сэ, сопщэри зыгуэр къызогъэкӏ щыжысӏэ, ар щызэхэсхым щыгъуэ, си ӏуэху жыжьэ зэрынэмысар къызгурыӏуауэ, ауэ сиумэхъауэ абы хуэдэу сэри къизгъэкӏыну сыщӏэхъуэпсу сыкъэкӏуэжауэ щыта. Арати, абы икӏи зэрызригъэщӏар, а къамылым къызэрыхуэкӏуахэр къысхуиӏуэтауэ щыта. Ар дунейпсо гъэщӏэгъуэн А зэманым къамыл епщэр куэду щыӏа, мэлыхъуэжьхэр. Езы Алисахь тхьэмыщкӏэр илъэс щэ ныкъуэкӏэ мэлыхъуу щыта. ӏуащхьэмахуэ лъапэ дей О, къамыл цӏыкӏур игъэбзэрабзэу а мэл хъушэм хэту абы къыжиӏэжхэр гъэщӏэгъуэн дыдэт. Сэри упщӏэ ӏэджи згъэува абы. Упщӏэ куэд а ӏэмэпсымэм ехьэлӏауэ, згъэхьэзырауэ щыта, а псалъэм папщӏэ псэущхьэхэр дэ хуэдэу зэрызыхащӏэ псэущхьэхэм макъамэ къамылыр. Ади гъэщӏэгъуэны мэлым фӏыдыдэу ялъагъур. Иджы гъэщӏэгъуэну къыжиӏэр къамылым и макъыр мэлэм зыхахмэ, дыгъужьри я гум ириху, жи. Гъэщӏэгъуэнкъэ ар икӏи гужьеяуэ щымыту, гупсэхуу еу хъупӏэм итэ, ял яц хагъахъуэу. Мыкӏэ шым, жи, къамылым къыщепщэм де и нэпсыр къех, жи, си шым. гъэщӏэгъуэнкъэ ар? Мыдрей хьэкӏэкхъуэкӏэхэм щызыхахым де а къамылым и макъыр здэщыӏэм пэжыжьэ защӏри ӏуокӏ. Итӏанэ къамылымкӏэ мэл хъушэр зэрашэт, атӏэ зы мэлыхъуэ мэлыхъуитӏ хъумэ, мэлхэр мин хъумэ, а къомыр Хъупӏэм щыдэкӏам дей зэбгрокӏыр, зыгуэрурэ дэпшын хуей, хъупӏэм ипшэн хуей, зыгуэрурэ абы къипшыжын хуей. Абыхэм щхьэкӏэ уэ мэлегъажьэр щыӏэт макъамэр, уэ мэлгъэжейр щыӏэт. Мис ахуэдэурэ а макъамэмкӏэ мэлхэр хъупӏэм щызэрашэт. Итӏанэ макъамэ дэ ди зэманым къэмысауэ ар яӏэу щыта. Псалъэм папщӏэ, абхъазхэм яӏэ макъамэ мэлыр нэхъыфӏу зыгъашхэ. Зыгъашхэу нэхъ хэхъуэ къезыт. Ауэдэ макъамэ яӏэ. Абы ущедаӏуэм дей, ар Эдрат Багателия жаӏэу ӏэзэ дыдэу яӏа, а зи гугъу сщӏа лӏыжь Чкотуа зыгъэса. Ар зыгъэсар арати. Абы уэ урихьэлӏэжауэ ара? Хьэуэ, абы срихьэлӏакъым. Абы и диски къызитауэ щыта Сергей Чкотуа. Сытми, Алисахьи куэд къызитри, етӏуанэу тезгъэзэжу сыщыкӏуам щыгъуэ, Сэри тӏэкӏу хэзгъэхъуати, къысщытхъури, езым игу къигъэкӏыжа, сэри ахуэдэу щезгъэжьам щыгъуэ, жиӏа Къылъшыкъуэ нэф тесашат, жиӏа. Ар си жажэ Къылъшыкъуэ зи гугъу ищӏыр.
Нэф яуяри, Нтӏэ, ахуэдэу еджэу щыта, цӏэ лей иӏэу нтӏэ, щытауэ ар? ахуэдэ, нтӏэ, си жажэ Къылъшыкъуэ ахуэдэ цӏэ иӏэу щыта, тӏэкӏу зыгуэр къытехуа, зыгуэр къыщыщӏри, моуэ тӏэкӏу Нэфтэкъым, ауэ тӏэкӏу нэф хуэдэу къыпфӏэщӏу щытти, арати, еуэри къамылым, Сашэи сыкъыщепщэм щыгъуэ, ӏэзэ дыдэу къамылым къыбогъэкӏ, жиӏа. Мис и къамылыр, сэ зэрысщӏыжын щыӏэм уэ нэхъ пхуэфащэ, жи Абэри, мис мы къамылыр, мы къамылыр. Къущхьэ Алисахь и къамылыр ар. Ар Къылъшыкъуэ ейуэ жиӏэу Къылъшыкъуэ ея ар иджы. Еуэри кърита Алисахь. Икӏэм икӏэжым Къылъшыкъуэм ес уи щхьэщ быдэм дэ. Арати, арати, Алисахь сэ сыщыхуэзу тӏэкӏу моу зыгуэр къизгъэкӏ хуэдэу а къытфӏэщӏым уасэшхуэ къритри, шэч хэмылъу сэри сигъэгушхуэн и мураду сытми сэрикӏ зэрысщӏын щыӏэкъым. Мыр уэ нэхъ пхуэфащэ, жиӏэри къызита. Сэрикӏ, си къамыл сиӏэр. Абы щыгъуэ мы сэ сысейр си фэеплъу уэ, жысӏэри естауэ щыта. Мис ауэдэу дызэхъуэжауэ щытщ. Мы къамылри пщӏэшхуэ хуэсщӏу зызохьэ ар. Гъуаплъэм хэщӏыкӏа Мухьэмэд щыхъуэхъуми? Гъуаплъэм хэщӏыкӏауэ щытщ. А зэманми а гъуаплъэм хэщӏыкӏауэ ауэдэхэри тӏэкӏу нэхъ ягъуэту щыта. Ар зауэм ипэкӏэт. Дунейм апхуэдэ мыст бжьамийхэр дунейм къытехьат. Иджы а къамылым ехьэлӏауэ Къэбэрдейм бжьамий жаӏэ, къамыли жаӏэ. Иджы мыуэдэ хабзэр ӏэмэпсымэм я дунейм щокӏуэкӏыр. ӏэмэпсымэр яфӏэкӏуэдми, абы и цӏэр нэгъуэщӏ ӏэмэпсымэ гуэрми фӏащыжыфыну. Псалъэм папщӏэ, ар мыкъамылу щытми, псалъэ нэгъуэщӏ ӏэмэпсымэ гуэрым къамыл жыӏэу фӏащыфыну. Мис апхуэдэу зыгуэрурэ зыхэзэрыхьурэ цӏэхэри зокӏуэ. Ауэ бжьамийри зы зэман макъэгъэӏу пшыну бжьэ бжьакъуэм, бжьакъуэм сэ тызолъхьэ, тур бжьакъуэм къыхащӏыкӏыу щыта. Нтӏэ, мыра мы тур бжьакъуэм апхуэдэ ӏэмэпсымэ бжьамий и цӏэу иужьым Зымыщӏэ гуэрхэм Бжьамий жаӏэурэ къамылра игъащӏэм къызыхащӏыкӏыу щыта. Къамыл, итӏанэ, батыргъэнми къыхащӏыкӏт. Батыргъэныр, ар урысыбзэкӏэ борщевик жыхуаӏэр, ари куэду къыщокӏ а къуэкӏэбгыкӏэми, ар гъуа нэужькӏэ бэлыхьу мэхъур. Абхъазэм ара къызыхащӏыкӏыр. Къамылым хащӏыкӏкъым икӏи Абхъазым ӏэкӏэрпӏын зэреджэр. А мыст батыргъэным и ӏэкӏэрпӏын хъун и цӏэр. Мыр пшынэ къэбра, къэбым хащӏыкӏ, фалъэр къэбым хэщӏыкӏауэрэ, и бзэпсыр кӏэтӏ, мэл кӏэтӏийм хэщӏыкӏа, мыдрейр и ныбэр бжэныфэм хэщӏыкӏауэ. Тхылъхэм Дубровин нэхъ пэгъунэгъуу къетхыр адыгэ шыкӏэ пшынэ, ӏэпэ пшынэ зыхуэдар. Абы ущеджэм де, зэрыжиӏэм хуэдэу, и пщэр кӏыхьу, сытми шыкӏэ. Бзэпс кӏыхьхэр илъу жиӏэу, итӏанэ шыкӏэпшынэ къызытехъукӏар ӏэпэ пшынэра? Япэщӏыкӏэ ӏэпэ пшынэ ара щыӏар? Ар уэ езым зыгуэру къыбгурыӏуауэ ара хьэмэрэ зыгуэру щӏэныгъэлӏхэм ятхауэ щытар?
Ятхари, итӏанэ езы шыкӏэпшынэми я те зэхэлъыкӏэм ущеплъым де, я теплъэмкӏэ зэрызихъуэжыр болъагъур. Псалъэм папщӏэ, мис мы мыр ӏэпэпшынэу къатхауэ немыц зекӏуэлӏ гуэрым къитхауэ сурэтуи къэса ди зэманым. Мыбы и сурэтыр Тыгъуэн Рэшэд къызитауэ щыта немыц тхылъ гуэрым къыхэхауэ арати, мыр ӏэпэпшыну абы зэрыкӏуэр. Ауэ гъэщӏэгъуэныр сыт? Мы ӏэпэпшынэм и куупӏэр и щхьэмкӏэ ӏэтауэ щытщ. Иджы ӏэпэпшынэм ущеуэм де мыр памцӏэщ, ауэ мыдрей нэхъ пагуэрэ мы уи ӏэм щӏэбгъэкъуэн щхьэкӏэ уеуэн щхьэ итӏанэ шыкӏэпшынэ пщэр мыбдежым де кӏэщӏ, мыр нэхъ иужьым ящӏара, ӏэпэпшынэм я пщэ кӏыхьщ. Итӏанэ ди зэманым къэса шыкӏэпшынэхэу псалъэм папщӏэ мис мы мис мы шыкӏэпшынэ Джэмырзэ Ибрахьим иӏыгъыр еплъ и пщэ зэрыкӏыхьыр. Сыт хуэдизу кӏыхьми А шыкӏэпшынэм и пщэм и кӏыхьагъыр къагъэсэбэпыркъым абы и щыхьэтурэ ӏэпэпшыну зэрыщытар. ӏэпэпшынэм и пщэр кӏыхьын хуей, бзэпсхэр кӏыхьын хуей, макъыр псынщӏэу мыкӏуэсэжыным щхьа ар абы епха. Сэ япэ дыдэ адыгэ шыкӏэпшынэ дыдэ къеуэу сызэрихьэлӏар Джэрымыкъуэ Тыркубий. Минрэ щибгъурэ ищӏрэ тху гъэм Мыбы сыкъэкӏуауэ а шыкӏэпшынэм нэхъ сыпылъу, къуажэкӏэ Джэджэхьэблэ жиӏэу мыбы иӏэщ мы Адыгейм, бжьэдыгъу къуажэ цӏыкӏу. А къуажэм дэсу абы и дей Къуекъуэ Асфар жаӏэу журналисту, тхакӏуэ щӏалэфӏ гуэр диӏэ, абы еуэри сишэщ аби, а лӏыжьыр нэӏуасэ къысхуищӏри, иджы езым и хьэщӏэщ иӏэу. Пасэрей хьэщӏэщ. Нтӏэ, зи гугъу пщӏэ хьэщӏэщ дызыхуейм хуэдэ. Нтӏэ, хьэщӏэщ дыдэ иӏэу а и хьэщӏэщым зы пэш цӏыкӏу, сэ сщӏэрэ, метрищ и бгъуагъыу, метрищ и кӏыхьагъыу, сытми мис ахуэдэу, абы хьэку цӏыкӏури иту, гъуэлъыпӏэ цӏыкӏури иту, и ныбжьэгъу лӏыжьхэр абди щызыхуэсрэ, уэршэру, шыкӏэпшынэ къеуэу, уэрэдыжьхэр къыжаӏэу арати, Тыркубий абдежым дей и шыкӏэпшынэ щыслъэгъуа шыкӏэ дыдэ илъу, Шыкӏэпшынэм и щӏыкӏэри пасэрей щӏыкӏэу езыми и къыжегъэӏэкӏэ, и гъэӏуэрэщӏэкӏэ шыкӏэпшынэр ар зэкӏэ ищӏэу. Икӏи-икӏ гъэщӏэгъуэныр итӏанэ адыгэ уэрэдыжь къыжыӏэкӏэ ӏэмалэрми хэщӏыкӏ иӏэу. Уэ псалъэм папщӏэ жьу пашэ, жьу кӏашэ, мис ахуэдэр абы ищӏэу къыщӏэкӏри, итӏанэ уэрэдыжьыр къыщыжаӏэм дей, а жьу, жьу, жьукӏэм а кӏахэм Ежьум жьукӏэ йоджэ, ара сэ жьу щӏыжысӏэри, жьуакӏуэ жыхуаӏэр ежьуакӏуэра, жьур ежьура. Аращи, псалъэм папщӏэ, а лӏыжьым къигъэлъагъуэт ӏэхъуамбэкӏэ хэт къыхыхьэн хуейми, хэт хэкӏыжын хуейми, ежьум щыщӏэбдзэн хуейм дей, ежьур кӏыхьу щытмэ, зэм мыхуэдэу мэхъу, зэм мохуэдэу мэхъу, ахуэдэ. Зыщихъуэжым дей, ӏэхъуамбэкӏэ къыхэмыщыщу мис мы сэ згъэлъагъуэм хуэдэу моуэ ищӏынти, игъэлъэгъуэнт е мыкӏэ мыдрей ӏэхъуамбэмкӏэ зыгуэр. Мис ахуэдэурэ ахуэдэ ӏэмалхэр яӏэу щытаи? Ахуэдэ къыжызыӏэу сэ нэгъуэщӏ зыми срихьэлӏэжакъым. Икӏи ди зэманым къэсакъым а лӏыжь угъурлыр щыщыӏэм щыгъуэ, ахуэдизу ари фӏэгъэщӏэгъуэну зыми ӏуэху ищӏакъым абы щӏэупщӏэну сыту, арати, а щӏэныгъари тхэкӏыжауэ щытщ, тфӏэкӏуэдауэ, мис а лӏыжьым ар къиӏуатэу, итӏанэ а шыкӏэпшынэмкӏэ Андемыркъан и уэрэд къыхидзэри, ари зыхызигъэха. О, макъ, щабэ пхъашэу икӏи щабэу а шыкӏэ дыдэм щэху цӏыкӏуу уэрэдыжьым щӏэту игъэбзэрабзэурэ езыми къыхидзэри, итӏанэ лӏыжьэм къыщыжаӏэм дей уэрэдри нэгъуэщӏу мэхъур. Лӏыжь макъ, атӏэ гъэщӏэгъуэнщ, ари гъэщӏэгъуэн дыдэ. А лъэныкъуэмкӏэ уеплъмэ, нтӏэ, уэрэдыжьхэмкӏэ ягъасэу щыта щӏалэгъуалэр. Хьэщӏэщым а лӏыжьыр щӏэту мыдрей нэхъ щӏалэӏуар бгъащхьэщыту едаӏуэрэ, езари я ныбжь нэщынэсам дей мо макъри тӏэкӏу икӏауэ гъэщӏэгъуэну мэхъур. Абы уэрэдым зы ӏэфӏыгъуэ гуэр хелъхьэ. Ущӏалэу къыщыжыпӏэм дей тӏэкӏу нэгъуэщӏ Мыдрей лӏыжьхэми ахуэдизу теӏэтыкӏауэ, ехьэжьауэ щымыту, моуэ щабэу, мыпӏащӏэу ахуэдэу псалъэхэр гурыӏуэгъуа, гурыӏуэгъуейуэ зэзэмызэ. Атӏэ лӏыжьхэм е дзэ ӏуткъым, е и макъыр тӏэкӏу икӏа. Аращи, уедэӏуэн хуей хъууэ. Итӏанэ мыбыкӏэ а уэрэдыжьэр къыщыжаӏэм дей, уэрэдыр кӏыхьу щытмэ, псалъэм папщӏэ, Уикӏи, уэ уи ужу ахуэдэу кӏийуэ ахуэди къыхагъэхьэр. Ухэмыжеин щхьэкӏэ ар къедаӏуэр ар. Ара ар зы Исрауду укъыщӏыхэкӏиикӏыр? Нтӏэ, ари зыгуэр е хэжея е сэ сщӏэрэ, ахуэдэм де зыкъищӏэжыным щхьэ тӏэкӏу.
Гъэщӏэгъуэну ар. Мис мы, мы тӏур пасэрей шыкӏэпшынэ, мырикӏ къэбым къыхэщӏыкӏа шыкӏэпшынэ. Шыкӏэпшынэ. Нтӏэ. Пшынэ къэб, шыкӏэпшынэ жыпӏэми ущыуэнукъым. Шыкӏэпшынэм иджыри адыгар зэреджэ пхъэпшынэ. Си пхъэпшынэжьы согъаджэ щӏыжиӏэр ара Нартыгу. Нтӏэ, аращи, мыдрейхэр, мис мы шыкӏэпшынэр Хьэхъупащӏэ Хьэсэн ищӏара? Мыст, Щэуэжь Елмырзэ ищӏауэ сэ сиӏэкъым, ауэ сурэтым тетщ, музейм, Налшык музейм я шыкӏэпшынар куэду щӏэлъщ. Ар си атласым згъэкӏуауэ щыт абы шыкӏэпшынэу лъэпкъар. Мыдрей шыкӏэпшынэри, мыр, нтӏэ, мырикӏ Хьэхъупащӏэ, нтӏэ, Хьэсэн ей, мыр Ойберман Владимир Григорьевич ищӏара? Мис а мы Ойберман ейр нэхъ Елмырзэ ейм нэхъ пэгъунэгъущ, ауэ Хьэсэн Езым зэрыфӏэфӏым хуэдэу ищӏт. Ипщӏыкӏэхэр мысти, Хьэсэн, нтӏэ, виолончелым хурагъэджэн хуэдэу щытат. Музыкальной школым щыцӏыкӏум къратри, итӏанэ сытми абы еджа хъуам щӏэкӏыжауэ щыта. Ауэ шыкӏэпшынэ еуэныр фӏыуэ илъагъуу и унэ сыщыӏа, куэди сигъэтхыжауэ щыта, егъэлеяуэ цӏыху гъэщӏэгъуэну. А зэманым ар илъэс тӏощӏ щэщӏкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ, ахуэдизу кърамыдзэжу. Арати, сытми мыхьэри къысӏэрыхьа. Мы Хьэсэн и шыкӏэпшынэхэр Адыгейми мыдрей Инжыджми щызокӏуэ, клубхэм щӏэлъщ, зы зэман къащэхурэ ахуэдэу мыкӏуэдыным щхьэ. Мыр Абдокъуэ Мухьэмэд ищӏа. Мыхьэр псори пасэрей щӏыкӏэм хуэмыдэ шыкӏэпшынэхэ. Мис мыр, мыр, мыр, мыр, э, мыр, мыр Адыгейм, Грузием щрагъэщӏауэ щыта э, эскизыр мыкӏэ ягъэхьэзыри, ауэ грузин щӏыкӏэщ мыр. Пандури щӏыкӏэу щытщ, мэит шыкӏэпшынащхьэри мыхуэдэу инышхуэу хьэлъэшхуэу ар э, ермэлэми грузинэми яфӏэфӏщ.
Ди уэрэдыжьхэм Иджыри нэгъэсауэ щӏэныгъэлэжьхэри а лъэныкъуэмкӏэ, макъамым и къыжыӏэкӏэ, а лъэныкъуэмкӏэ ӏуэху дащӏакъым, пэжыр жыпӏэмэ. Зэхуахьэса зыгуэрэ къыдагъэкӏа, ауэ а фоноархиву диӏэм иджы абы дэлэжьэнэри диӏэкъым. Щӏалэгъуалэр апхуэдизу музыковед хъуну, критик хъуну ахуэдэм щӏэкъу, хущӏэкъуркъым, сыт щхьэ жыпӏэмэ абы А ӏэщӏагъэмкӏэ уэри Мерседеси къыпхуэмыщэхуну, БМВ-и, Джипи къыпхуэмыщэхуну, ауэ лъэпкъым ахуэдэ гупсысакӏуэр имыӏэмэ, лъэпкъри мэкӏуэд. Езым мылъку иӏэри хуэгъэлажьэкъым, сытми егъэшхуэ къокӏуэ. Аращи, сэ сыщӏэхъуэпсыр апхуэдэ щӏалэр дяпэкӏэ къыдэкӏуэтеину, апхуэдэри диӏэну, ар димыӏэмэ, а уэрэдыжьэр къыбгурызыгъэӏуэнэри диӏэнукъым. Насып диӏэу сэ си зэманым Зырамыку щыӏэт, Нало Заур щыӏэт, ахэр утыку къихьа нэужькӏэ а уэрэдыжьэр къыщыжаӏэ, щытепсэлъыхьэм дей щӏэныгъэшхуэ къыхэпхыфу щыта. Нобэ апхуэдэ, абы я бзэ дахэм хуэдэ, абы я щӏэныгъэшхуэм хуэдэ Щӏалэгъуалэм яӏэу апхуэдэу утыку кърахьэну сыщӏэхъуэпсыр. Нобэ щӏалэгъуалэм куэд яхузэфӏэкӏа шыкӏэпшынэр хъарзынэ дыдэу нтӏэ утыкум кърахьа. Ар яфӏэфӏщ уэрэдыжьэри къыжаӏэну нэхъ пылъ хъуахэ. Иджы а уэрэдыжьым къыбгуригъэӏуэфыну щӏэныгъэлэжьэри диӏэн хуей щӏалэу, тепсэлъыхьыфу адыгэбзэкӏэ. Адыгэбзэкӏэ абы хэлъ щӏэныгъэ къыпхилъхьэфу ауэдар диӏэ хъумэ, итӏанэ гъэщӏэгъуэн дыдэу зыдужьыну. Нобэ пшынэ дыкъуакъуэра тӏэкӏу иджыри зыкъэзымыӏэтыжыфыр. Къамылыр хъарзынэу зыкъиужьыжу иубла, шыкӏэпшынэр ар нэхъыфӏыжщ, ауэ пшынэ дыкъуакъуэр нэхъ иджыпсту нэхъ емыжьа хуэдэу щытщ. Шэрджэс Алий, мы Инжыдж дэс. Щыпсэу Шэрджэс Алий ипхъу Ася Къэбэрдей музтеатрым ар гъэщӏэгъуэн дыдэу къоуэ пшынэ дыкъуакъуэм. Пшынэ дыкъуакъуэ я унагъуэ илъщ. Мо гупыр хэт? А, мы гупыр мыр Улапэ, мыр мы кӏахэ адыгэхэм Улапэ къуажэ щытрахауэ щыта, минрэ щибгъурэ ебланэ, епщӏанэ, къэсщӏэжкъым. Мыхьэр, мы джэгуакӏуэ гупыр, мис, ипэкӏэ джэгур зыгъэджэгуу щыта мыхьэра, къамылапщитӏ я зэхуакум хьэтиякӏуэр дэтщ, мыри пхъэцӏычауэри гъусэу. Пхъэцӏыч иӏыгъри болъагъу, инышхуэу ӏэ закъуэ пхъэцӏычыр, мис, мыр ӏэ закъуэ пхъэцӏычыращ. Ара, ара, ара. Ар къамылым и гъусэу щыта пхъэцӏычыращ. И макъкӏэ апхуэдизу нобэ ӏитӏым щхьэкӏэ пхъэцӏыч щыӏэм хуэдэу жьынчу щыткъым, армыу нэхъ дэгуу ӏэгум и макъым нэхъ пэгъунэгъуу. Мыр мыри пасэрей, пасэрей щӏыкӏэ пхъэцӏычыр къызэрежьам хуэдура, жыг къудамэр мис мыхуэдэу зэгуатхъти Пхъэ цӏыкӏу дадзти, ягъэгъути, итӏанэ хьэл цӏыкӏу дадзыжти, итӏанэ мыхуэдэу ӏэгу. Мыхуэдэ жыг лӏэужьыгъуэ къызыхэщӏыкӏа. Мыр дэжьей, дэжьей жыгщ. Итӏанэ мы пхъэмбгъу цӏыкӏухэр къытелъэлът. Куэдрэ уеуэмэ, псынщӏэу уеуэмэ къытолъэлъри, пхрагъэжьыкӏти, гъуанэ цӏыкӏуитӏ кӏапсэкӏэ зэрапхри, мис ахуэдурэ зиужьри, нобэ мы, мис мы пхъэцӏычыр ауэду хъуа. Мыр зэрыгъэщӏэгъуэным мы къызыхэщӏыкӏар чэщей, чэщей пхъэцӏычри. Ара нэхъ? Дахэу къэӏур. Дахэр сыт? Мыр шапсыгъэм нэхъ яфӏэфӏщ, нэхъ жьынчу щытщ. Мыдрей пхъэцӏычыр мыдкӏэ къыщылъыр нэхъ дэгуу щытщ. Сар нэхъ сигу рохьыр, мыр тӏэкӏу жьынчу щыт. Кӏейм хэщӏыкӏа. Ар тӏэкӏу нэхъ щабэ. Шапсыгъ джэгум щыщыӏам де Иджыри зы мазэкӏэ уи тхьэкӏумэм икӏыжыркъым абы и макъыр. Апхуэдизкӏэ пхуэтӏыс.
Абыкӏэ самшит аракӏэ. Нтӏэ, чэщейр. Чэщейр нэхъ щӏыӏурагъуэнщ абыкӏэ ауэ. Нтӏэ, нтӏэ, абыкӏи ну къыщокӏ, итӏанэ и макъыр нэхъ жьынч, жьынчыр яфӏэфӏщ. Зым тӏэкӏу нэхъ дэгумэ нэхъыфӏ, зым нэхъ жьынчыр.